Right. right so timafuna tikambirane pa nkhani imeneyi ya one true god komanso nkhani ya trinity kapena tikuti utatu Ah, mulungu woona yekhayo ndi nkhani ya utatu wa mulungu ndiye nkhani yaikulu ndi yonena kuti no Tikabweresa nkhaniyi makamaka kwa abale amene amakhulupirira utatu wa umulungu komanso ndi a Adventist, choyambirira chimene amabweresa ndi chonena kuti no nkhaniyi ndi yopanda ntchito komanso nkhaniyi siyofunikira komanso nkhaniyi ndi ya chinsisi. Okay? Ndiye izizi zimakhala zodabwisa chifukwa chonena kuti no tikamakamba ziphunzitso zonse za Baibulo, tikamakamba za kubweranso kwa Yesu Khristu, tikamakamba kuti mulungu ndi chikondi eh? tikamakamba khalidwe la- khalidwe la anthu akufa zonsezi zimachokera kukamvekesedwe kathu ka mulungu ngati mulungu tikumvesera mu njira ina zonsezi zimakhala kuti zatani zapangidwa affect kapena zasokonekera ngati kamvekesedwe ka mulungu kali kolakwika china chonse chimene tingachifotokoze kwinako nde kuti chikhalanso chotani cholakwika mwa njira ina mulungu ndi china chonse chimene ife tili nacho mulungu ndiye foundation yathu yabwino Okay, nde foundation yathu ikakhala ndi yolakwika or titati tiyambe ndi kumanga hotel sitingafikire kuti no kwinaku tizimanga bwino bwino ndi kuzatulusa chipatala sizingatheke zimenezozo ndiye mwanjira ina foundation yathu ndi mulungu ndiye kamvekesedwe ka mulungu ngati kali kolakwika ndiye kuti zonse zasokonekera ndiye timafuna kuti tione kuti no tikamakamba za uh, mulungu wona yekhayo ndi mwana wake yesu khristu tiona nawo kuti no anthu amene abweresa nkhani ya a Chapman. Anthu amenewa tikukamba kuti ndi ma Adventist amene amagwiritsa ntchito mbiri imene ili available kapena inapatsidwa kwa iwo kudzera mu zolemba za Ellen White komanso za ma pioneers anthu amene anayambitsa mpingo umenewu. Ndiye pa chifukwa chimenechi tifuna tionedi kuti no pachiyambipo anthu amakhulupirira zotani za Mulungu komanso akamati nkhani ndi yopanda ntchito nkhani yake ndi itiyo. Hmm? Chifukwa chonena kuti no chovuta chilipo pakati pathu nchonena kuti no ifeyo amene tikuti tikukhulupirira one true God nthawi ina yake tinkakhulupirira trinity trinity tikuimvesesa trinity timaiziwa trinity titha kuifotokozanso bwinobwino chimodzimodzinso ngati amene amafotokoza za chani za trinity komano vuto ndi lakuti no one true god anthu sakuiziwa bwinobwino makamaka anthu amene amakhulupirira trinity amangomvetsera kuti awa amakhulupirira mwakuti, awa amati, ena amati. Ndiye amatenga zimene zijazo ndi kumaika mu presentation yawo ndi kumapanga refute, of which zimakhala zodabwitsa chifukwa choti no zambiri zimene zimakambidwa si zimene ife timakhulupirira ndipo sitingazikhulupirirenso zimenezozo. Mwaona vuto lilipo eh? Ndiye pambali pokuti no ah, anthu ambiri sakuidziwa one true God, chikuchitika nchonena kuti no sikupatsidwanso mwayi kuti ifotokozeredwe. Mwaona? Chifukwa chakuti chani? anthu ayika mawu onena kuti no nkhani ndiyopanda chani ndiyopanda ntchito ndiye zikundikumbutsanso Walter Veith ngati munaona presentation ya Walter Veith eh? Yes, yes. ankakamba zokuti mu daniel chapter 9 pali ulosi wa ndani wa yesu khristu mwakumbukira mm. yeah, one week ija ndiye ayuda anafika pano ataikapo curse yonena kuti no munthu sanga wa- amene ali wachiyuda sangathe kuwerenga chani uh, daniel chapter 9 ndikuwerengesa zaka za one week zija chifukwa chonena kuti paja zimakamba za ndani zaka za one week zija Zimakamba za ndani za Yesu Khristu eti. Pamene akutani akubwera, pamene akutani, akubatizidwa. Mwaona pamenepe? Ndiye Ayuda, ma rabbis anaika kuti no, amene angawerenge izizi, ndithu Walter Veith anafotokoza kunena kuti no, maso ake alowe mkati, mwanjira ina afe, mwanjira ina chipulumutso chake kuchani, kulibe. Mukuona pamenepe? Ndiye zimakhala zovuta kunena kuti no, ngati chinthu muti n'chopanda ntchito, ndiye mukuikaponso chotchinga chachikulu, ndiye kuti mwanjira ina, mbali iyi singathe kumvetsa kuti mbali iyi kuti chani mukuona penepe ndi zimene zimabweretsa mavuto akulu kwambiri mavuto akulu kwambiri ndiye pa chifukwa chimenechi tiye tione kuti tikamanena kuti nkhani ndiyopanda ntchito tukamba nkhani yake itiyo right ndiye tiwerenga quotation imene imene kucheda ikubwera mu acts of the apostles tiwerenga page 51 paragraph 3 Komanso tiwerenganso Acts of the Apostles page 52 paragraph 1. Tiwerenga ma, ma quote awiriwa. Ndiponso ma quote awiriwa ndakhala ndikuwaloweza ndithu chifukwa chonena kuti no tikangoti tiyambe discussion ina iliyonse abalewa apanga present side yawo mwaona akangoti amaliza panga present side yawo abweretsa ma quote awiriwa ngati ndi evidence yonena kuti no mbali yawo ndiye njolondola ine ndikufotokoza zolakwika ndiye kuti mwa njira ina iliyonse ineyo ndine amene sindikumvetsa chinthuchi pamene ma quote awo ukaona bwino bwino inenso ndikuwatenga ndikufotokoza mbali yanga ndikuwaponyera iwowo zoona chifukwa choti no sitikuziwa kuti no ndi context yanji kapena ma quote a original anagwiritsira ntchito motani okay ndiye tiyamba kuwerenga tiwerenga pamene pa acts of the apostles uh, page 51 paragraph 3 akunena kuti no sizofunikira kwambiri kuti ife tithe kukwanira kuti tifotokoze kuti no mzimu woyera ndi chani yesu akutiuza ife kunena kuti no mzimu woyera ndi nkhoswe mzimu wachonadi umene uchokera kwa atate ndithu zafotokozedwa momveka bwino za Mzimu Woyera ndipo mu ntchito yake yotsogoza anthu onse ku choonadi. Sazayankhula mwa iye yekha. Yohane 15 vesi 26 so iyoyo kungoiwerenga bwino bwino zili ngati kunena kuti no za Mzimu Woyera sizofunika ife kuti titani tifotokoze. Mukuona pamenepe? Now chimene chikudabwitsa n'chonena kuti no abalewa amatenga presentation yawo ndikufotokoza kuti kuli God the Spirit. okay god the spirit mukapanga search mu bible alimo ngati mulibe okay tikawerenga even mu bible achichewa mulungu mzimu mulibe mulibe mukuona pamenepa so agwiritsa ntchito temu yoti mu bible mulibe bwesa kuti mulungu mzimu kena kuti bwesa kuti ndikuponyera iweyo mwanjira ina tikaiona kuti tingowerenga mmene ililimu siziku- sizikugwirizananso ndi zimene abale amatani amakhala akunena nde tiwerenga koti yotsatira acts of the apostles page 52 paragraph 1 akunena kuti Nature kapena khalidwe la Mzimu Woyera ndi chinsinsi. Anthu sangathe kuufotokozera. Chifukwa tino Ambuye sanazimasulire kwa iwo. Anthu amakhala ndi maganizo odabwitsa ndi maonekedwe odabwitsa. Amatenga malemba osiyanasiyana ndikuwaika pamodzi ndi kubweretsa ma chifotokozedwe cha umunthu ndikuika pamenepo. Ndipo mafotokozedwe amenewa sangathe kulimbitsa mpingo. Pokhudza zinsinsi ngati zimenezi, zimene zili zakuya kwambiri kuti ubongo wa munthu uve, um, uthe kumvetsetsa, kukhala chete ndi kofunikira kwambiri. Mukuona pamenepa? So, koti imeneyi kungowerenga si sitingathe kunena kuti no iyayi koti ndeti ndi a One True God kapena koti ndi anthu achani a Trinity. Ndi chifukwa chani ndikunena zimenezi? Chifukwa tino mmene Ellen White amalembera anthu ambiri sadziwa kuti Ellen White amalemba motani. Okay? Tikaona mmene amalembera Ellen White ah, amalembanso makalata ena kwa anthu. Mukuona pamenepa? Amalembanso ma periodicals mu ndeti ma, ma, ma newspaper a church Yeah. amamufunsa alembe china nde amalemba ndikuponya kumeneko mukuona pamenepa nde akakhala kuti mwina afuna alembe buku Okay? Akafuna kuti alembe buku inayake, amakapitanso kumene kuja ndikuona kuti okay, kodi ndinalemba kuti chani za Yesu Khristu? Ndinatenga zonse zija ndikuziyika ngati pamodzi ndikamano kulemba ano, ndikumatengano zawo kumaziika apa. Zawo kuma ya, ine ndimalemba mabuku. Okay? Izi ndi process iyi nditha kuyimvetsa kwambiri. Chifukwa tino pali mabuku ena ndinayamba kulemba since chaka chani cha 20 20 chani chimenechi. Inali 2011. ndikale kwambiri eh? so pano patha kukhala mwina zaka 12 13 eti now mu zaka zimenezi pa chaka ndimatha kulemba mabuku 12 20 40 mukuona pamenepa nthawi zina zaka zina sindimalemba mukuona nkhani ndinaluno ndikafuna mwina ndilembe ah, buku lokhudzana ndi chilengedwe ndeti mwa njira ina ndili ndi mabuku ena akale ndinalemba komano nda- nda- mwina ndapeza mfundo zina zabwino nde ndimatenga mfundo zakalezi okay ndiziyika pamodzi ndizisokera ndikupanga buku lingati Limodzi. limodzi mukuona pamenepa Yeah. so tikaona nkhani yakuti no ati kamvekesedwe kakeka sidakapatsidwe kwa inu kodi amakamba kwa ndani chifukwa tino iyi kubwera mu acts of the apostles anthu sazaona kuti no tikamakamba za Acts of the Apostles kodi inalembedwa mu chaka chanji tifunika tipesese chimene chocho okay tikaona mu chaka chimene chinalembedwa mu chaka chanji kodi mu chaka cha 1911 1911 ndikale kwambiri Yeah. mwaona pamenepa mono nkhani iyi yokuti ichi chisinapezedwe kwa inuyo sinalembedwa mu 1911 mokha yayi inayamba kulembedwa mu chaka cha 1891 okay so mu chaka cha nine- eh, ei- eh, chaka cha 1891 zimene zili almost close to 20 years buku la acts of the apostles isanata Lisanabwere. isanabwere so acts of the apostles isanalembedwe mawu awa atagwiritsa kale ntchito mwaona pamenepa nde tikaona pamenepa tiona kuti no mkulu amene anali chapman amene anamachokera ku uh, ati petoskey ku komweko ku michigan imeneyo uko so mu june 11 1891 ellen white analemba ndithu kalata imene i timayipeza mu ma manuscripts okay ma manuscripts ndi zolembera zina zimene sizinapangidwe chani sizinatulusidwe iye ali moyo zinatulusidwa after iye atata anamwalira ndi ma manuscripts amenewo ndi amene ankagwiritsira ntchito kuti atenge kumeneko ndi kulembano chani acts of the apostles olemba ndime imeneyi mwaona pamenepa nde mu manuscript imeneyi analemba zoti no Kufuni anaika ma headings ma compilers ma ma ma ma mabuku amene ellen white analemba after anamwalira ma headings amakhala ake amaikidwa ndi ndani anthu amene anapanga bukulo kutenga zonse zake ndikuziika mmenemomo nde iwo anaika kuti no kufunikira kwa chani kwa mgwirizano nde anaika kuti no Mzimu Woyera ndi chinsinsi. Mwaona pamenepa? Ndiye tiyeni tiwone kuti akutino, akuti chiyani. Ndiye tiona kutino zimene akulemba ano Ellen White ndi izi. Iyi ikupezeka mu Manuscript Releases, Volume 14, page ya 175, paragraph 1. Ndiye tiwerenga 175 mpaka kumangotsika nayo. Koma ndi Manuscript Releases, Volume 14. Chabwino. Okay, ndiye tiyeni tiyambe ndikuona. Ndiye akunena kutino, ndalandira ndithu kalata yako imene tsiku lake ndi June, chap, uh, June 3 Imene uh, mukalata imeneyi mukuyankhula mawu awa ndiye akufuna awerenge. Asogoleri Robinson, sakufuna kuti ine ndichoke, koma akufuna kuti ine ndikalowe ndithu mu utumiki umene ogulisa chani, ogulisa mabuku kufikira nthawi imene ndithu. Okay, ndiyambeso kuwerenga. Asogoleri a Robinson sanafune kuti ndichoke, koma anandisimikizira ine kuti no ndilowe ndithu uh, mu utumiki umene wogulitsa mabuku kufikira nthawi imene uh, conference izakwanise kundilemba ntchito mu njira ina koma anandiuza anena kuti sanganditumize kuti ndikalalike choonadi cha lero kwa anthu ena kufikira pa nthawi imene ndingathe kusintha kapena kukonzanso mu njira ina uh, mamvesedwe anga pokhuza pa zinthu zimene anthu athu amazigwira ife pamodzi ndiye akupereka zimene amafotokozera so mkulu ameneyo anauzidwa ati akulu inuyo simupitaso kotani kolalika kolalika ayi kulalika simukutani simupitaso mwanjira ina anamuza ati okay apapa zomwe tingakupaseni tikupasani mabuku muzingogulisa muzigwirabe ntchito ya mpingo komano muzigulisa chani mabuku komano zolalika inuyo ayi kufika kuti no mutakonzaso zimene mukutani mukukhulupirira Ndiye ndakupitiliza. Zimene iyeyo amaona kuti no akukhulana nawo ndi azisogoleriwa nde amanati no kamvesesedwe kanga kokhuzana ndi cha Mzimu Woyera kusakhala Mzimu wa Mulungu umene uli Mzimu wa Yesu koma mngelo Gabrieli ndipo chikhulupiliro changa mu 144,000 kukhala mwa Ayuda amene azavomeleze Yesu Khristu kukhala Messiah. Koma pa fundamental point, ma fundamental point, eti? Koma pa fundamental, pa ma fundamental point onse, ine ndithu ndili wangwiro mukugwirizana ndi anthu anga. Koma ndikafuna kuonetsera ku chinthu chimene chikuoneka ngati kuwala kwatsopano kwa ine, iwo amene ali mu utsogoleri, Iwo amene sanafunenso ngakhale kuti tikhale pansi tikafufuze nkhani imeneyi amakana kuona Baibulo ndipo amandiika ine lebo yonena kuti, no, ine ndiri ndi kamvetsedwe kachilendo kamene sikali m'Baibulo. Mwamuona, mkuluyu, zimene akufotokozera? Eya. Ndiye panali mfundo ziwiri. Choyamba chinali 144,000. Iye amakhulupirira kuti 144,000 ndi Ayuda enieni amene adzabwere mapeto a chani? a nthawi, kudzalandira Yesu Khristu. Ndiye amafotokoza nakuti. mzimu woyera ati si ndani si mzimu wa ndani wa mulungu one eti tungotenga evidence kuchoka mu zolembera za ellen white whenever mzimu woyera si mzimu wa ndani wa mulungu umene uli ndani yesu mukuona pamenepa mwa njira ina iye akukana kuti no mzimu woyera si mzimu wa mulungu si mzimunso wa ndani wa khristu two chachitatu akukana kuti no 144,000 eh, ti- ife timakhulupirira no 144,000 ndi ndani ndi akhristu eti mapeto a nthawi right amene azagwira ntchito yapadera komano tikuona kuona kuti iye amanati yayi si si zimenezo 144,000 ndi ndani ayuda eni eni so izi ndi zitatu zimene iye amatani amakhulupirira amakhulupirira koma ona kuti no komano pa ma fundamental points onse ati iye ndi abalewa ali pamangati Ali pamodzi mwanjira ina timvesisane kuti no ma fundamental points ndi chani takangoseka window ngoseka right so akunena ati no pa ma fundamental points onse iye ali pamodzi now timvese ati no tikamakamba ma fundamental points amenewa ndi chani tinozenebe ife ati no ma fundamental points ndi ofunikira kwambiri right tiye tipitirize right ndiye akunena kuti no um, tikamakamba za mafundamental points si zinthu zina zimene zinangogwa kuchoka kumwamba zina zake iya mafundamental points ndi ena ake apaderadera tiona nawo kuti mafundamental points amenewa ndi amene anayikidwa analembedwa mu 1872 Eti? Analembedwa mu 1872 amayikidwa no mu SDA Yearbook. SDA Yearbook ndi buku limene limatumizidwa kwa ma Adventist onse dziko lonse lapansi. Right? Ndi anayikidwa mu chaka cha 1889 mpaka 1931. Osasinthidwa. Anazasinda mu zaka zikubwerazi. Mwaona mene pende tendona ndi kamakamba za ma fundamental principles amene ndi chani. Okay? So, tikaona chikutiro cha buku limene ma fundamental principles amene atuno kamvekesedwe ka ma fundamental principles amene amaphunzisidwa ndi kuchita nawo kapena kupangidwa practice ndi ma Seventh Day Adventist. Ndiye, mu chimenechichi ma Adventist anafotokozera anena kuti, monga tanenanso pena, ma Seventh Day Adventist alibe ndithu creed. Creed mukuziwa ndi chani? Creed ndi chinthu chonena kuti no ife timakhulupirira izi. amene asakukhulupirira izi timuchosa mpingo kapena ngati ufuna ujoine gulu lathu ukhulupirire ziti Zimene. ndi amene ati ma adventist zimenezo ali chani Alibe. alibe so ma adventist alibe creed okay koma chani bible mwanjira ina iwe ukamasusa bible ndiye kuti sungakhale nawo gulu liti imeneyi so creed yeniyeni chani Bible. bible chimene amakuyesera nacho ndi chani Bible. bible okay ndaona kuti no koma amagwira ndithu ziphunzitso zina zimene zafotokozedwa mwa mphumphu Eti? Nde anati no pa chifukwa cha zimenezi amafunika akhale okonzeka kuti athe kupereka kamvekesedwe ka zinthu zimene amatani, amakhulupirira kwa iye amene angatani, angafunse. Nde anati no zosatirazi ndi zinthu zimene tingazifotokoze ah mwa summary, summary ndiyoti mwa mphumphu eti? ah mwa mphumphu, Mwachidule. mwachidule eya zikomo kwambiri. Izi zosatira ndi zimene ndinga zingafotokozedwe ndi ife mwachani, mwachidule mwa zinthu zimene zikukhuza chikhulupiriro chathu komanso chani, chipembedzo chathu. Ok? Ndipo zonsezi mongati panopa gulu lonse likugwirizana ndi ziti? Zimenezi. Zimenezi. Mwachitenda ma Adventist ati ayi, aku aku ife tilibe creed yoti no imatigwirizisa pamodzi. Komano timakhulupirira zinthu zina zokuti no tonse pano pathana tonse tikugwirizana bwanji? Tikugwirizana nazo zimenezi. Mwaona pamenepo? Ndiye zimenezi tikugwirizana nazo zinthu zimene tazika zoti no wina akatifunsa titha kutani? Kumuyamba. Kuyankha. Alright? ndiye akufotokoza pamenepa mfundo number one akhulupirira kuti pali mulungu mmodzi okay amene ali ndithu munthu wauzimu personal okay ali ndi umunthu okay so amakhulupirira kuti kuli munthu mulungu mmodzi ali ndi umunthu komanso ndi wauzimu amene ali wolenga zonse ali ndi mphamvu yonse ali ndi nzeru zonse komanso ndi wamuyaya komanso alinso ndi nzeru zamuyaya Ali ndi chiyero komanso ali ndi chilungamo, ubwino, choonadi ndi chisomo ndipo sasinthanso. Ndipo amapezeka pena paliponse kuzera mu womuimilira ake Mzimu Woyera. Masalimo 139 vesi yake ya 7. Ok now ndimafuna onani kuti no atsogoleri mundiwerengere Masalimo 139 vesi 7 kuti no akufotokoza chani pamenepapa Masalimo 139.

kundikhalira patali sindifikirako Mm. kundikhalira patali sindifikirako Mm. verse 7 Mwapaona pameneka. So ali chinthu china chinandidabwitsa kwambiri eh? Tiyeni ndali ya. verse 7 akuti ndidzapita kuti kuzembera mzimu wanu Mhm. kapena ndidzathawira kuti kuzembera nkhope yanu Mwa njira ina akamakamba za mzimu ya mzimu wa Mulungu kamba zaja. za nkhope ya ndani ya mulungu, ya mulungu. Mm. kapena kupezeka kwa ndani kwa mulungu. mulungu so mzimu wa mulungu ndikupezeka kwa ndani kwa mulungu, kwa mulungu. so akufotokoza aona kuti no mulungu ndi mungati ndi mmodzi eh? ndipo apezeka pena paliponse kuzera mwachani mwanjira ina mulungu physically sali ndi ine panopa tinozindikira Mulungu ali kutiko ali kumwamba pampando wake wachifumu eh? mm -hmm. komano ali ndi ineyo ngazi mm -hmm. eh ali ndi ine kuzera mwachani mwanzimu wake mukuona pamenepe so zimene zimene amakhulupirira kuti no za mulungu ndi mmene iye amata amapezekera ndi ife clear right and please mfundo number 2 right mfundo number 2 imene kuti no ndi kuti pali mulungu mmo- pali pali ambuye mmodzi yesu khristu amene ali mwana wa atate wamuyaya ndi kudzera mwa iye zonse zinalengedwa ndipo kudzera mwa iye zonse zikhala ndipo iye anatenga mwa iye chibadidwe cha anthu makamaka Abrahamu, kuti akabweretse chipulumutso cha mtundu wathu umene unagwa. Ndipo pachifukwa iye anakhala pakati pa anthu uh, ozaza ndi chisomo ndi chilungamo, anakhala ndithu monga chitsanzo chathu ndi kufa monga ngati uh, sacrifice kapena kuti nsembe okay? ndipo anaukitsidwa kuti ife tikati khale olungamitsidwa, ndipo anakwera kumwamba kukakhala Wotiimirira ife mu kachisi wa Kumwamba, kumene Iye apereka ndithu a, zo, a, zotiyenereza kudzera mu Mwazi Wake, a, apereka zoziyenere, zimene zimamu, zimamuyenereza, zimamuyenereza Iyeyo, akuzipereka ife kudzera mwa chiyani? Mwazi Wake. Ndipo ndithu Amakwanilisa kutikhululukira ife komanso kuti machimo athu onse amene tachimwa akabwele pamaso pake. Ndipo akugwila ntchito yake ndipo azayitseka iye ngati wansembe. Koma asanatenge ndithu mpando wake ngati mfumu yolamulila, Iye adzapanga ndithu a, kutetezera kwa machimo onse, okay? ndipo machimo onse adzakhala akusukidwa, akuchotsedwa, Machitidwe 3 vesi 19, ndipo a, anachotsa ndithu kachisiyu umene umawonetseredwa ndithu mu zinsembe za unsembe wa Levi, umene umaimira ngati zithunzithunzi za utumiki wa Ambuye wathu kumwamba. Ndani anawerenga mavesi amenewo? Leviticus 16, Hebrews 8 vesi 4 ndi 5 komanso chapter 9 vesi 6 to 7 ndikupitiriza uko. Mwanjira ina tangopereka ma quotations a tikamakamba ma fundamental principles. So Chapman amati akuluakulu pa zinthu zonse zimene timakhulupirira ifeyo ngati gulu makamaka ma fundamental points tili pangati? Tili pamodzi. Tili pamodzi. Tili limodzi pamenepa. Now, timanena ndi ma fundamental principles amenewa akubwera mu chaka cha 1872. Mwaona pamenepa? Komano Chapman ndi uh, Ellen White, eti, akukambirana nkhani mu chaka cha 1891. Eti? 1891 eti 1891 so tikaona pamenepapa tiona nawo kuti no mu SDA Yearbook nkhani ikubwerezedwa kuyamba 1880 9, So mwanjira ina pa ma fundamental principles akupangidwa publish konse chifukwa chani? Aliyense ali mu chikhulupiriro chingati? Chimodzi. Chimodzi. Tili limodzi pamenepa? Ndiye zaka zikudutsa Chapman pamene akubwera akuti okay ma fundamental points onse tili pangati? Tili pamodzi.
Pamodzi.
Now tikaona bwinobwino ma fundamental points aja kuwawerenga nkhani ya 144,000 mulibemo. tili limodzi pamenepa nkhani ilimo pa zitatu zija ndi nkhani ya cha ya mulungu komanso yesu khristu komanso cha mzimu woyera ndiye amanena kuti ayi mzimu woyera si mzimu wa ndani wa mulungu kapena wa ndani wa yesu koma ndi ndani gabriel nkhani imene inabwera ndi iti ndi imene so pa ma fundamental points titha kunena kuti ndi amene ali ofunikira bwanji kwambiri kwambiri Ta- tikuona pamenepa alright so tiona nati no Chapman, Monga ngati ma Trinitarians, titha kunena chonchi, eh? ma Trinitarians amene amati no uh, Mzimu Woyera, paja Mzimu Woyera ndi ndi wapadera. eh? Tikuona pamenepa si mzimu wa Mulungu kapena mzimu wa ndani? Wa Yesu Kristu, koma ndi Mulungu chani? Mzimu. Tikuona pamenepa pamene Chapman akuti chani? Mzimu Woyera si ma, Mzimu wa Mulungu, si Mzimu wa Yesu, komano ndi cha Gabrieli. Mwanjira ina, anthu awiri titha kunena kuti ali ndi ganizo limodzi. Mwina angozemphana kuti wina akuti no Mzimu Woyera ndi Mulungu Mzimu, wina akuti no Mzimu Woyera ndi cha ndi Gabrieli. Komano mfundo zawo ndi zotani? Nzofanana. Nzofanana pamenepapa. Ndikhulupirira tili limodzi. Kwabasi. Right, so tiyeni tipitirize. Alright? Ndiye Ellen White ndi pomwe akuyankhula amene iye akupitiriza mu volume 14 manuscripts. 175 paragraph, iwo anena kuti, Ndithu ndi chinthu chimene ukufunitsitsa uchilandire mwapaderadera ndi chinthu chimene ufunika uchichite ndipo kuchisaka ndi mgwirizano, umodzi. Ndipo mu umodzi umenewu pemphero la Yesu Khristu liyankhidwa. Pemphero limeneli lili ndi mafotokozedwe ambiri ndi zotitonthoza ife. Monga ngati wotiyimirira ife kumwamba, Yesu Khristu akugwira ntchito nthawi zonse kuti no umodzi umenewo umene tili nawo ngati anthu ukatheke ndipo kuti no umodzi umenewo umene uli kumwamba tikakhale nawo tifunenso tikhalenso mu umodzi mu chikhulupiriro komanso muchani mu zichitochito zathu okay so anena akumuuza ndani Chapman kuti akulu mukhale pachani pamgwirizano nawo Ma quote awa chimandimvetsa chisoni ndi ichi munthu akamawerenga ma quotes a Ellen White time and place simapangidwa considered makamaka tikamakamba za one true God tili limodzi pamenepa tikamakamba za health reform chani a time and place time komano one true God ayi tatenga quote yoti kupanga uku kaya kuteni nkuzibweretsa pamodzi kupanga chinsanganizo kuti kodi chikuti chichitika cha okay ndifunse nawo pa nthawi iyi imene quote iyi ikubwera anthu ali matrinitarians kapena si matrinitarians si matrinitarian so anthu anditu tiona kuti no za za paradigm shift zinalipo inde komano si zimene anthu amafotokozera paradigm shift inachitika komano inachita kuloseredwa ndi Ellen White tiona kuti tikamakamba za Kellogg kodi nkhani yeniyeni inali yoti chani okay anyway komano nkhani yonena kuti no pa nthawi iyi chomwe tikuuza tchetchi nchoti no Chapman wachita kupanga reference ma fundamental principles, ma fundamental points. Mwanjira ina amawadziwa iye. Yes. Tili limodzi pamenepa? Ndiye atakulu. Yesani kuti mugwirizane ndi anthu anzanuwo pachani pa zinthu zimene samagwirizana ndi anzake ndi za mngelo Gabriel 144,000. Ndi akumuuza akulu. Yesani kugwirizana ndi ndani? Ndi anzanu. Ndi anzanuwa. Okay? Chifukwa chani? Okay? Tiye tipitizeni. Uh, Manuscript Release Volume 14 page 177 paragraph 1 anena kuti Abale amene sakuchiona ngati chinthu uh, amene okay, abale amene sakuchimva ngati chinthu cha mtengo wapatali, koma akufuna akakhale paokha chifukwa choti no pa mfundo zonse zazing'ono zing'ono sakuziona mofanana mu kuwala kofanana, koma ngati pa ma fundamental truths eti sakugwirizana eti okay ah, ndi amene anati no koma ngati pa fundamental truths ali nkugwirizana sakufunika ndithu ayambe kukangana ndi kutsutsana pa nkhani zoti sizofunikira kwenikweni koma sakufunika akhale ndithu kukhazikika pa nkhani zoti no zingwazunguza ndipo mafunso oti angwazunguza komanso mwa njira ina nkhani zinazi sizofunika kwambiri komanso zi- zili ndi kuthekera kuti no zikathe kutenga malingaliro a anthu kuchoka pa choonadi pa zinthu zimene sizingathe kupulumutsa ndani? Munthu. Mwa njira ina, pamene tikuiona nkhaniyi, chinthu chimene chinali ma fundamental principles kapena ma fundamental points chinali chopanda chani? Phindu. Chopanda phindu, chopanda ntchito. Mukuona pamenepa? Fora apa akunena kuti no ngati ali mgwirizano pa ma fundamental truths zabwinobwino. Zinazo atha kumatani? Kumasiyana. Atha kumasiyana. Ndikhulupirira tili limodzi pamenepo pe? Alright? So, Pa zinthu zimene afotokozazi, zimene amatha, adakatha kusiyana ndi nkhani ya Gabrieli kapena nkhani ya 144,000 kamvekesedwe ka chani ka 144,000 of which zitha kutithandizanso lero chifukwa nthawi zambiri anthu amayamba kukangana pa nkhani ya 144,000 eh? Ndeti okay titha kusiyana pa nkhani zimenezozo sizofunikira kwambiri eh? Kuno pa nkhani iyi ya fundamental principles ngati mukugwirizana zabwinobwino right tiye tipitirize nde akunena kuti chani So, tikamaona pamenepa, Manuscript Releases Volume 14, page 179 paragraph 1 apeza nawo tino. Nde ene nata kufotokoza na ine chimandimvetsa chisoni ukuku sikumapangidwa stress kwambiri. Kuma wina stress ndikuchaona kuti no iyayi nkhani ndi yopanda ntchito tagwirizana ndi abale ako. Now akamawerenga nkhani imeneyo amaipanga situation ya church today. church ya lero ndi chani trinitarian Yeah. ndeti ngati zili choncho inu ndi ine tigwirizane ndi abale akati iye ine sindifuna nthawi imene ma quote akubwera apapa ndi nthawi yoti no makosanawa ndi ma chani anthu a One True God Yeah. taona kale mmene amamvetsetsa zinthu zawozi sinena kuti akuluakulu tayesani mugwirizane ndi ndani ndi Ndani? anzanuwa tikuona pamenepa koma now munthu atenga quote iyi lero akuiwerenga lero kuti no tigwirizane ndi anzathuwa iyayi sizikugwirizana ma fundamental principles awawa munthu amachotsana nawo mpingo kazi ayi koma now ma fundamental beliefs lero kungotsutsana nawo akutani akuchotsa ndi zosiyana pamenepopo kale ndikhulupira tili limodzi pamenepo and ngati muli ndi adventist belief kungowerenga adventist belief kuti amachita kulemba kuti no pachiyambi ma adventist anali ndi ma fundamental principles. Amalemba bwino bwino. Komano pakudutsa pa nthawi zinafunika kuti no pamene amabwera ma mission ngati ku Africa kuno ma governments amafunsa kuti mumakhulupirira chani ndiye afunika anafunika ayikenso ma fundamental chani beliefs pamene kumabwera za Trinity ndi zina zotero. Analemba zili mommo. So izizi sizoti ndi zoti tangozipeka iyayi. Okay? Tiyeni tipitirize.

Chikhalidwe cha Mzimu Woyera ndi chinsinsi chifukwa chonena kuti sichinafotokozedwe kwambiri, ok, sichinafotokozeredwe momveka bwino, ndipo iweyo suzakwanisa kuti ufotokozere kwa anthu ena chifukwa kuti Mulungu sanachivumbulutsire kwa iweyo. Utha kutenga ma verse a mu Baibulo ndi kuyika ndithu kamvekesedwe kako pa iwowo, komano kamvekesedwe kameneka nkosaona ndipo kamvekesedwe kamene ukuyika sikomveka bwino. Upangisa anthu ena kuti alandire ziphunzitso zako koma sizathandiza ndipo iweyonso po a sizathandiza ngakhale iwo alandira chani ziphunzitso zako sizachitira ubwino wina uliwonse. Mwanjira ina chiphunzitso chomwachotsa mzimu kunena kuti si mzimu wa Mulungu kapena si mzimu wa Yesu Khristu chiphunzitso chimenechi ndi chimene

Okay? Ndiye tiyeni tioneni kunena kuti no Manuscript Releases Volume 14 uh, page 179 paragraph 2 anena kuti sizofunikira kwambiri kuti iweyo uzitha kufotokozera ndi kumvetsa mzimu woyera ndi chani yesu khristu akutiuza ife kuti mzimu woyera ndi nkhoswe ndipo nkhosweyo ndi mzimu woyera mzimu wachoonadi umene atate atumiza m'dzina langa Ndidzapemphera kwa Atate, ndipo adzakupatsani inu Nkhoswe wina, kuti mukakhale naye kwamuyaya. Zikomo kwambiri. Inde, angakhale Mzimu wa chani? Wa choonadi, umene dziko lapansi silingathe kuliona, chifukwa choti no, umene dziko lapansi sangathe kumulandira, chifukwa choti no, samuona, ngakhale sanamudziwe Iye. Koma inu mukumudziwa Iye, chifukwa choti akhala ndi inu ndipo akhala mwa inu, akupanga quote Yohane 14 vesi 16 ndi 17.

akunena ndi ina nkhoswe ina chifukwa choti no yesu khristu mene anali pa iwo amakhala ndi iwo eti komano yesu akamazabwera ngati mzimu wa choonadi anthu dziko lapansi sizatha kumutani kumulandira komano iye azakhala ndi ndani ndi iwo amene amakhala ndi iwo ndi ndani ndi yesu eh? komano azakhala mwa iwo amene azakhale mwa iwo ndi ndani mzimu wa choonadi mzimu wa yesu ndikhulupira tinozenebe and ngati zili chonchi tiyeni tione kunena kuti anamalizira bwanji quotation imene akunena kuti no ichi chikuimira kupezeka kwa pena paliponse kwa Mzimu wa Yesu Khristu, umene umatchedwa Nkhoswe. Sipali clear pamenepa? Pali clear? No need kuti tionjezere, this is clear kwabasi. Eti? So, apa simufuna ndifotokozerenso kwina. So, Ellen White akutenga ma verse wa ndikufotokoza kuti zikukamba za ndani? Za Yesu Khristu. Historically, ma quote amene amapanga apply kwa ndani?

ndipo ndikukhumbira ndi kukhulupirira kunena kuti no uonetsetsa kuti no ukhale mu ubale wabwino ndi thupi ndipo ndaonetsedwa kunena kuti no iweyo suli ndi uh, influence yabwino pa anthu kuphunzitsa choonadi chifukwa chonena kuti no mutu wako sunakhazikike komanso ngakhale ngati su- suumwa ndithu kukasupe wakuya wa moyo Kulakwitsa kumene wapangako upangitsa anthu ena aziganiza kuti ndi chani? Choonadi, kuwala kwatsopano. Koma ichichi ndi kulakwika kokhakokha. Mwapaona pamenepa eh? So, kulakwika komwe kulipo ndi kochotsa Mzimu ena kuti si Mzimunso wa ndani? Wa Yesu Khristu kapena wa Mulungu. So, tiyeni tipitirizeni. Manuscript Releases, page 180, paragraph 2, akuti chani? Okay, tawerenga kale imeneyo eh? Um, Ok, tiyeni tingu tingowerengaso kuti kuti ndi ina tikupitiriza. Page 180 paragraph 2 anena kuti iwe ukufunika ndithu ukhale mu ubale wabwino ndi azinzako. Utha kutenga ndithu mavesi ena apo ndi apo a m'Baibulo amene akukhala ngati akugwirizana ndi mfundo yako. Ndipo utha kutenga ndithu mavesi ambirimbiri ndi kuwatulusa kuti azikamvesesa izi kapena izo. Ndipo utha kumanenanso anthu amene akukususa iwe kuti iwo ndi otani. olakwisa ndikhulupirira kuti abale amachitanso chimodzimodzi alright and ndikuzinda kuti chani koma izizi zithandiza ndani komanso iwe zikuthandiza bwanji poti iweyo ukutenga malemba omwewo ndikuwafotokozera mwa njira ina komano nonse awiri munati no zinthu zanu muzitenga kuchoka muja baibulo mwanjira ina mapaineza amene asusana ndi chapman amazati aa baibulo silikufotokoza bwanji choncho. Nayenso abwera kuti ya Baibulo silifotokoza bwanji Choncho. ngati mmene zili panopa kuti wautija akabwera ku Baibulo iyayi zili chonchi. Mwaona pamenepo? Wa Trinity akabweranso kuti iyayi zili bwanji? Zili choncho. Aliyense ati iwe ukulakwisa, aliyense iwe ukulakwisa. eh? So zimene zinachitika nthawi ya Chapman zimene zikuchitikanso pati Nthawi panopa. Koma anayenera kuona kuti gulu la Chapman latani? lalakwisiratu kutheratu anyways tiye tipitirizeni uh, Manuscript Releases volume 14 page 180 paragraph yanayo kuti no taiwerenga kale mene otawerenga kale yeah. mm, asinawerenga tipitirize 180 paragraph anati no ndikufunikika kwambiri kuti iweyo ubwere kufupi ndi anthu monga ungathere ndipo usatalikire ndi anthu pochifukwa choti no ukubweresa kamvetsedwe kena kamene kulibeko apa nde pali chi- wopsyezo chako chotembenuza malingaliro a anthu kuchoka pa mfundo zenizeni za nthawi ino, ndipo iwe wekha, um, uku, ukuwoneka kuti ndi amene wasocheretsedwa kwambiri mu chiganizidwe chimenechi. Ndipo zidakakhala zabwino kwambiri ndi zanzeru kuti si, okay, sizidakakhala zabwino komanso zolondola ndipo zanzeru kuti tikutumize iwe uzikapita ndikumalalika uthenga ndikubweretsa kugawikana, okay, tili ndithu ndi mavuto amene ambiri, tikufuna anthu amene ali ndi experience yabwino, amene malingaliro awo anazikika. Ok? Koma osati anthu amene angopita komano alibe chisogozo kuti akupita uku kapena uku. Ndikhulupira tikuona pamene papa eh? So amene akubweretsa division ndi ndani? Chapman. Tikuona pamene pa? Ngati pali kugawikana pa nthawi iyi, area anali kuti akubweretsa ndi ndani? Chapman. Komano lero amati ndi ndani? Makosana aja? OTG. OTG. Muona pamene pa? So it's like no matebulo aja angotani? Angotembenuzidwa. Angotembenuzidwa. okay so tiyeni timalizitseni manuscript releases volume 14 page 180 paragraph 4 anati no tsopano m'bale wanga ichi ndi choonadi chimene tikufuna ndipo tifuna tikhale nacho koma usatenge boza ndikuyibweretsa ngati chani choonadi chatsopano Ndidakafuna kuti ndisalembenso pa nkhani iyi ndipo mfundo imeneyi uyitani? Uyisiye. Mulungu akufuna tikhale pangati? Pamodzi. Manuscript Releases, Volume 14, Page 180, Paragraph 4. So tikamaona mfundo zimene anafotokozeredwa Chapman titha kuziyika mfundo zimenezi 1. amafunika agwizane ndi ndani abale ake anazibwereza zimenezi wacha kambirimbiri alright anamuza kuti abwere ndithu pafupi ndi azibale ake kafupi kangati kale kawiri komanso asachose malingaliro a anthu pa zinthu zenizeni asapite ku zinthu zota- zotani zopanda ntchito komanso akumuuza ati no iyeyo ndi amene akubweretsa chani ku kusokoni kugawikana komanso amuuza ati no asatenge chani boza ndikubweretsa ngati chani choonadi right ndi akumuuza ati no mfundo imeneyi ayitani ayisiye mulungu afuna tikhale pangati pamodzi pake patipo ma fundamental chani points aja ndikhulupirira ati no ngati muli ndi kumvetsera kwabwino mukatenge kalata mukangowerenga kuti kuti chani now um, taona kunena kuti muziphunzitso zitatu zimene anali nazo chapman choti kuli mulungu kulinso yesu khristu komano pambali pamenepo mzimu woyera ndi ndani gabriele komanso chani 144,000 muziphunzitso zitatu zimenezizi taona kunena kuti no panopa, eti, taona kuti no trinity si chiphunzitso chimene chingapulumutse munthu, taona posachedwapa, komanso, chiphunzitso chimenechi n'chimene chikubweretsa kugawikana pakati pa anthu, anthu amati no ndi side issue, njopanda ntchito kuti tikambirane za OTG, komano ukangoyamba kukamba za OTG, azibale onse amasiya kucheza nawe, chifukwa chani? ngati ili yopanda ntchito, why anthu amasiya kucheza nawe, 2, why is it that azibusa akangoyamba kupanga embrace one true God, amachotsedwa pompo. Okay, ndima ndinali ndi pa video conference ndi abusa ena akale anali ku North American Division. Panali mkulu ena akamati Daniel Mesa anapanga list ya mafunso amene ma Trinitarians sangathe kuyankhe. Ndiye uja anakangopanga like chabe pa Facebook. Anachotsedwa mpingo pati ntchito inathera pati? Pompo Mwandipezetsa ndiye amene ati akuluakulu uku umwe ndinali kuli azibusa oti sakhulupirira ineyo ayi, kuli azibusa oti uh, matheologians sorry kuli ayi matheologians oti samakhulupirira ineyo ayi, kuli matheologians oti kuchechiso sabwera kumano sachosera chani Mumpingo. ine ndikangopanga like anichotsa muona wekha so zilizili zodabwisa kuti "Ei, Nkhani ya side issue inafika pamenepo ndiye ndi nkhani njofunikira kwambiri anthu anena apa akamati ndi yopanda ntchito koma mmene mpingo ukuchitira ndiyofunikira kwambiri okay so tiona now kuti no ngakhale panopa George Knight amene abale amankonda kwambiri mpaka kuti George Knight ananena mu October 1993 Ananena kuti no Anthu ambiri amene anayambisa mpingo wa Seventh Day Adventist sangathe kulowa mpingo uno lero atakhala ali kukakamizidwa kuti agwiritse ndondomeko za mpingo zonse za lero makamaka chiphunzitso number 2 chimene chimakhuza utatu wa Mulungu. Mwanjira ina, amene anayambitsa mpingo uno sangathe kulowanso chani? Mpingo. Mpingowo. Ndiye akamanena kuti iweyo ugwirizane ndi azibale ako, akamba, akamba zitizo? Ngati amene anayambitsa mpingowo sangathe kulowa mpingo lerolo chifukwa cha Trinity, Yeah. ndiye nthawi imene amamuuza mkuluyo, akulu, mugwirizane ndi abale anu, amakamba chiphunzitso chake chiticho? samakamba za trinity Yeah. so ine ndaona tsano abale zimakhala bwanji utatenga argument yabweretsa kuno ni arguments awo kuti uwatenge uwasonkhe pamodzi zikhala kuti zikusemphana completely right so tiyeni tipitirize now tiyeni tione ona kuti no akamanena kuti no panopa zinani sangatsate no amanena kuti no ma presentations amene anabwera ku Mzuni amene akuti tisatenge choonadi china chilichonse tikachitenga tikakhulupirira let's say tikubweretsa One True God tiyitenge tikapite nayo kwa atsogoleri muona pamenepe tikapita nayo kwa atsogoleri atsogoleri no nkhani ili bwino ndiye ndiye atsogoleri akayivomera ndiye ifenso tita now ndi ndani zimenezo amazipanga zimenezo lero okay pa nkhani ya health reform sabbath reform m'bale amene amapanga zimenezizi ayi ndikupempha tatapange zimenezozo nayenso asiya kulalika cha Uthenga. health reform kuti asiya chifukwa anena kuti ma brethren ako akamba awa asiya awa alipo aya nayenso titati timufunse akulu tikamakamba za medical missionary tikamakamba za health reform dress reform chani tazitengeni mupititse kwa abale azibusawo azisogoleri amene akudziwadi muyima ngati

right ngati tikunama chabwino try mutenge ma principles amenewawa ngati muphunzitsa health reform, Sabbath reform ziwiri zokhazi mukazitenge kwa azisogoleri a mmipingo tione ngati mu musanalalike mukatenge mukanene abusa ndibwera ku region yanu nde ndifuna ndipange health reform, Sabbath mukawapase abusawo tione ngati ziyende nde chifukwa cha chimenechocho ndi chifukwa chani chifukwa ndi One True God yo yokha tikubweresa mfundo zimenezizi chifukwa tili tikuziwa kuti no mpingo unatani unasintha ndiye tikati tibwese za anthu kozipangidwa ya rejected machidziwikire mwachidziwikire so tiyeni tiwerenge ena amati akamati kuti titenge zinthu zipitise anthu ozindikira anthu odziwa amakamba za ndani tiyeni tiwerenge ndime testimony volume 5 page 293 paragraph ananena kuti no pali ndithu mayesero zikwizikwi amene abis azizimbaitsa ndipo akonzekedwa kwa iwo amene afuna alandire choonadi Koma, ifeyo, kuti tikhale otetezeka, tisalandire chiphunzitso china chilichonse chatsopano, tisalandire kamvetsetsedwe kena ka malemba, poyamba tiyambe kaye tatenga choonadi chimenechi ndikukapatsa abale amene anazikika, ndipo tichitenge choonadi chimenechi mofatsa, modzichepetsa, mwa mzimu wophunzitsika, ndi mu pemphero, ndipo ngati iwo sakuwonamo Choonadi china chirichonse, tisiye ndi kumvetsera iwo. Ndipo mu kuchuluka mwa anthu ofunsafunsa, mmenemo muli chani? Chitetezero. Now, titengeko ndime imene tafotokoza kale, munthu wofuna kukalalikira za health reform, Sabbath Reform, medical miss, tingotenga, oh, medical missionary, tingoitenga kupita nayo kwa abusa. tingowatenga let's say gulu la let's say la GIP eti ingotenga medical missionary ipitise ku conference ikapase a Tiwa nyirenda kuti ife tifuna za Sabbath reform zikhala motani ziyenda Ah, siziyenda eti ziyenda. ndiye pachifukwa choti sizikuyenda chifukwa chiyani ma standards mpingo yatani yatsitsidwa ife tikati titenge one true god tipitise kwa abalewa ife tifuna tikalalike chani ziyenda actually that's why anthu anandibana kuti ndisamayende koma palibe vuto palibe vuto ina liyonse uthenga ukutani ukupitabe right mulungu apangisa kuti uthenga uzitani uzipita ndiye tikaona chinthu chimenechi tikutha kuona kuti no A- abale amene akukamba a experience wa tonse mbali zonse ziwiri tagwirizana kuti si a- abale amene alipo pano pawo akhale abale ndiye angatiuze kuti abale amene wa ndi ndani okay so tiyeni tione pamenepa ellen white uh, counsels to writers and editors page 145 amafotokozera kwa anthu amene amalemba mabuku eti komanso anthu anthu amene amatha kukonzanso mabuku kuti wina sunalembe bwino anafotokoza anadon anafotokoza anakuti mbiri ya anthu amene ali ndi experience anthu amene mulungu anali nawo ndipo anadusa ndithu mu mbiri ya ya ntchitoyi zimene analemba iwo zitani zitulusidwenso kachiwiri mukuona pamenepa so anthu amene akuwatenga a experience ndi anthu amene anali machani mapioneers tikamati kuti muzitenge izi kwa men and brethren of experience machani actually chapman mene amauzidwa ana akuno akulu mubwere pamodzi ndi anthu ama anthu ake amene ali ndani ma pioneers anamuzana akulu musasiya- musasiyane kwambiri ndi anthu so ena adakamba pa makota awa sakamba mathintira za lero luya akamba za ma pioneers amene ma pioneers tuzakale anali achani anthu god right so ana athuno ndawapitiza pana athuno experience yawiri aona athuno anthu ambiri amene alowa mu choonadi lero ali osaziwa mu njira imene Mulungu watani watidutsitsamo. Experience ya William Miller ndi azinzake ngati achina Joseph Bates ndi anthu ena anali oyambilira mu chiphunzitso chimenechi cha Adventist. chitengedwe ndi tichiyike patsogolo pa ndani? pa anthu athu. M'bale ameneyu Loughborough buku lake likhale ndithu anthu tiyike patsogolo kuligulitsa. Ndithu anthu amene anali otsogolera ndi anthu amene angamvetsetse atenge buku limeneli alipititse patsogolo. Tikanaona JN Loughborough makhoti ake ambiri amakhala achani?

anali wapente yes ndi zoona eh? yes koma ndikatenga mbiri imeneyi kuti ndi yokhayo mbiri ya yohane anali wapente zikhala zoona ayi mwanjira ina pophimba mbali inayi ndi kuti mbali inayi ikhala yoti ya- yasanduka yonama yeah so tifuna atenge mbiri anachoka uku kena nazabwera ku chani pano manda ayamba kumvetsa no righteousness by faith eh? anyways mwina nkhani ndinena kuti no william miller kumayambiriro anali wachani wa trinity tinozo 1822 quote imene amayikonda abale koma no taimani kaye atayamba Advent Movement, anayamba kugwiritsa ntchito ma Principles of Faith. Buku lake around 1840 chakuti tiliwonesa. Eti? Around 1840s anazakhala nawo ya chani? One true God. Mm, one true God. Mwandipeza whenever. Mm. So nkhani ngati zimenezi zongopereka history mbali imodzi mbali ina osayipereka zimasokoneza anthu ndithu. So um, akufuna kuuzanso pamenepa early writings Ellen White mu Counsels to Editors and Writers, page 31 ndi 32, anena kuti, Mulolere ma pioneers amene anayambitsa mpingo afotokoze choonadi ndi chiyani. Pamene mphamvu ya Mulungu iperekera umboni pa chimene chili choonadi, choonadi chifunika chiime nthawi zonse monga ngati choonadi, osati zinthu zina zimene zikubwera pambuyo zosemphana ndi choonadi chimene Mulungu watipatsa ife tisazisekelere zimenezi. Anthu azazuka ndithu ndi mafotokozedwe a malemba amene kwa iwo ndi choonadi komano si a choonadi. Ndipo choonadi cha nthawi ino ndi, ndi chimene Mulungu atipasa ife, imene ili foundation kapena nsanamira wa chikhulupiriro chathu. Iye yekha ndi amene atipasa ife choti choonadi ndi chani. Koma pazazuka wina, ndipo winanso azazuka ndi choonadi china, chimene chizatsutsane ndi choonadi chimene Mulungu atipasa ife kudzera mwa chani? Mwa Mzimu Woyera. Ndipo alipo ochepa amene alipo moyo lero. Amene adusamo ma experience imene imene atikhazikisa ife mu choonadi, ndipo Mulungu mwa chisomo chake wa wa wa wa wapanga spare kapena mwa chisomo chake walola miyoyo imeneyi ipitilire kuti akhale akubwerezanso ndi kubwerezanso ndithu mbiri yawo mpaka kufikira kwa mathero a moyo wawo. Ndipo mbiri imeneyi imene adusamoyi. Ndipo monga ngati Yohane ifunika ikhalemo mpaka Okay, okay, ningowerenganso. Ndipo mbiri imene iyi imene adusamo ili ngati monga ngati Yohane amene anali nayo kufikira kumapeto achani a moyo wake. Ndipo anthu amene agwira mbendera zimenezizi amene agwa mu imfa akufunika ayankhulenso podzera mu kuta printanso machani muzolembera zawo ndipo ndauzidwa nawo kuti no mawu awo afunika atani amvekesedwe ndipo maumboni awo amenewawa ndi amene ali choonadi cha tsiku la lero mwanjira ina kumanena kuti mapayoniyaz anali wrong ndi koti imeneyi tinganene kuti chani mzoona Ayi. ayi ati zimene mapayoniyaz ananena ndi zotani Zinali zoona. zolondola ndipo amene ndi amene akufunika azisiyidwa kuti no Afunika alankhulebe liti? Lerolo. Kuti no zimene analembazi zipangidwenso chani? Print kachiwiri. Ngati upanganso print ngati ananso za Trinity, zimenezi zipangidwenso chani? Print. Ndikhulupira tili limodzi pamenepo. Ati ndipo imene inali ntchito ya chani? Ya Mzimu Woyera. Asogolera mutha zapanga kati?